ndewonu Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị na mbọsị fraịde ahịa eke oke n'ihe onyonyo nke anụnwa anyị ga-ekwu maka oge anyị nọ na ya kịta bụ oge ekeresimesi onye ga-enyere m aka kwuo maka nke a bụ nwaada chine ilondo aka na-eme afrogad akara eji mara ya dị na okpuru ihe onyonyo anụ a ka unu jee gbaa ya aka mhm. n'Instagram maka akwa krismas kwesịrị ịdị n'ụdị oke nke izi anyị ekwu ma ihe anyị ekwu akara nkụ ma nke izi anyị ga-ekwu maka ya bụ n'oge anụ a ọ dị mkpa anyị achọrọ ime ka ọ bụrụ ego ego mana ego dị mkpa ego dị mkpa na n'oge anụ a ọ bụrụgodị ego ị ya-eji wee gbaa keke wee pụta na onye keke buru gị amị mbụ gị ya leela gị ego anya mmadụ ncha bụrụ mmadụ ncha ma mbụ edu malaysia Ah, mana onye luo omee ka Edu Gambia. omee ka omee ka aka ha ya omee ka aka ha ya eji na mara- eji mara na ka ya. ejena zuo oshi maọbụ welu ego ị na-edokọ since mefusie maka a na-agba ekeresimesi mana jọ- kama ihe mbe bụ ime ihe dị iche mbọsị ahụ ya ta- tapụ ego tapụ ego na this season tapụ Eh, ego ịta ịtafọ nke ị ya-ata jenụwarị na-abịa O nwe ihe Ehe. anyị makwa ya na oge anụnwa mmadụ niile na-ana obodo ha oo ife adị pụọ n'ilo kịta anụnwa ọkwa ya Ọ na-ekwo. ụgbọala. Hmm. ebe niile Ebe ụgbọala niile. ndị edu Ghana o ndị edu ebe ebe ọbụla edu London edu Toronto ha ncha niile atụgo down mana kwụchiziri anyị ụzọ so biko na unu na-anakwa obodo unu ka makwa na arụ jụtakwa ese ndị mmadụ jụta ese ndị ob- eh, maọbụ ndị ụmụnne unu ndị ụmụada ndị eh, ikwu na ibe ndị nna ochie gị ndị nna ochie ị jee ha afụ gị jee gosi ha onwe gị ka mmadụ na-ata akwụkwọ ma ọ bụrụ ma nwa ndị na-amadị ebe ebe ibe igwe ha sef mago jee jụta ese kwalịa n'obodo kwalịa n'obodo mala ihe na-emegasị mala ihe unu nwegasị n'obodo n'ọbụ unu nwee mmiri n'obodo unu ijekwanụ ije sete picture ebe a ọkwa instagram picture alaeze nwekwana na instagram na obodo unu na-eti eti unu ma WhatsApp ee eh? mago jee sechicha picture just malụ ka ndị mmadụ mee mago visit people and all metụta ndị mmadụ arụ ehe ehe ọzọkwa kịta kedu ihe bụ krismas a nara agba nkwụ nara eje agba nkwụ Ah, agba- agba nkwụ ya. eh, eh, Ịtago? eh, mm. ọ dị mma na ije ije ịpụọ ịpụọ ilo ndị mara afụ gị na-afụ gị eh, ndị mara afụ gị Gị na ya gị. ndị mmadụ na-afụ gị na-afụ ndị mmadụ ọ bụrụ na ị tolugo ije nzukọ otu ọgbọ maọbụ ụmụnna maọbụ nzukọ ogbe i jee i jee denye afa gị ka a malụ na ị nọ ị na-eme malụ ihe na-emegasị n'obodo anyị nwa bụ ndị okorobịa na agbọghọbịa anyị anaghị eji

ị ga-adịkwa n'ụdị Ị ga-adị n'ụdị. Ah, Ị ga-adị ị makwa onye n'ụdị. ị ga-afụ ebe a ga-adị on point ị makwa onye ị ga-afụ ebe a anaghị nwekwana ihe m chezọrọ ịgwa unu ọ ka mma na unu jee obodo unu ihe m ji wee na-asịkwa na unu jee jee fụ ndị ikwu nne na ndị ikwu nne unu maka gị jekwa je jụọ ese ejekwana je lụta nwanne gị nwaanyị echi a na-enweghị ka ọ bụrụ na ị tụbagolu ya ime sef nke a gbasakwara gị ebe a jụkwa jee jụọ ese

ehe gbakwala m christmas biko kwanụ enyi dịkwa jee gbaa na aka ahịa jee gbaa na aka ahịa afọ gad ọ dị n'ala ebe a